Beni agatadas e beni agataus a un'istagione noa de Boga Boxi, su programma in lingua sarda e atras linguas de Sardinna ca tenit sa punna de pretziai chini at fatu scioberu de frincai e aguantai s'arrexinis in Sardinna, ponendusì a contras a su disisterru e agiudendi a torrai a nou su logu in d'una manera ca superat su dinai. imprassendu fintzas sa banda culturali de s'Isula Nostra. Cida dopu cida s'eus a ghiai traessu temas de interessu po totus, patrimoniu, cannottu, ma fintzas logus e comunidadis, cun una mirada mandua a icussas biddas prus piticas, e is centrus ca si studant bellu a bellu e is bisus ca sighint a aguantai. S'eus a contai is intzidus de su tempus presenti, in una terra ca allogat identidadi funguda, ca s'agatat a depi craculai unu benidori totu de fabricai. Ant a essi binti atobius, traessu is calis, eus a donai tretu a sa boxi prus sincara de sa Sardinna, eus a aciungi su coru chi battit de s'isula, po ascurtai chini abarrat e chini torrat e a chini batallat, torrendi cun d'una mirada noa cussu chi meda bortas si fuit de is lucis de is medius de comunicatzioni. Unu programma ca contat sa cultura, is atobius ca faint bivi sa comunidadi nosta, su territoriu e is realidadis ca apoderant bia s'economia de su abarrai acostau. Dònnia atobiu at a atentzionai is logus, Caras e acuntèssius ca lassant arrastu. De biddas ca arriscant s'abandonu a is realidadis ca tenint framentu. Boga boxi donat fueddu a chini bivit s'ìsula dònnia dia intra frotza, arrexinis, atrìvidu de mudai unu contu a cuncordu ca bolit torrai identidadi, lìngua e is intzidus e disìgius de sa terra nosta. Cun stu primu atòbiu parteus de un'elementu ca rapresentat Casteddu e sa Sardinna intrea, sa festa de Sant'Efis. Innui dònnia primu de su mesi de maju un'isfilada de costumus, tracas e cantus, launeddas e rosàrius in sardu, passat in sa citadi. Oi bintraus in su coru de sa festa de Sant'Efis, Atobiaus is trumas folk ca ant fatu chilòmetrus po ci essi. Chini s'est bistiu cun su costumu de sa bidda sua, cun sa pròpriu cura ca si tenit po allogai is arrexinisi pròprias. Ddus eus ascurtaus a si contai de innui benint e ita betint. No feti pannus bordaus e sonallas, ma fueddadas, memòria, gòcius cannotus in famìllia e versus in is lìnguas de Sardinna. Cun issus eus fueddau de fedi bìvia cun sa lingua de dogniunu, eus pediu cumenti si passat totu custu bagagliu ai giovunus, chi in is scolas imparant is ballus, chi is launeddas agattant ancora logu in manus noas. Eus boddiu stòrias de pitzinnia de is ajajus ca aguantant sa manu a sa processioni, de un acàpiu ca po medas est fintzas una manera po sighiri a uniri chini est abarrau in bidda cun chini bivit atesu. In su coru de su Mediterràneu nc'est una tzitadi chi dogna primu de maju Torrat a fai una promissa antiga. Casteddu si frimmat, s'arregollit e si torrat a ponni in caminu avatu de su simulacru de Sant'Efis, su màrtiri chi iat sarvau su pòpulu sardu de sa pesti de su Setixentus. De ingunis fiat nàsciu unu votu solenni. Chi sa tzitadi fessit stètia liberada, dogni annu Sant'Efis at a essi stètiu acumpangiau in processioni fintzas a is logus de su martìriu suu. Duncas de sèculus custu votu benit portau ainnantis. Sa festa no est isceti unu momentu religiosu, est unu patu intra de sa comunidadi e su Santu suu, una chistioni intra de fidi, storia e identidadi. E duncas, de su primu a su cuatru de maju, in Casteddu dogni annu torrat su ritu seculari po sciolli su votu a Sant'Efis, cun sa processioni manna de is fidelis in bistiri traditzionali, sa festa populari in pratza de su Cramu, is cuntzertus in su palatzu de su Comunu de via Roma e is luxis de is istearicas po sa torrada de su Santu. Su pellegrinàgiu cumintzat aintru de is arrugas de Casteddu, intra de alaxus, froris e fragu bellu de arrosas. Ma est meda de prus de genti a filera, est sa Sardigna intrea chi si ponit in caminu. Biddas atesus intra de issas po territoriu, bistiris E maneras de fueddai s'agatant costau a costau avatu de su matessi carru, acapiaus in su matessi ingestu, acumpangiai Sant'Efis in su viàgiu suu, patendi de Casteddu po lompi fintzas in Pula e torrai, a pustis, in Casteddu. Dogna grupu folk potat cun issu un'arrogu de isula, is coloris de is bistimentas, is bordaduras chi contant su traballu fatu in su satu, in mari, in monti. Is prendas chi passant de generatzioni in generatzioni, ma prus che totu, potant sa propiu boxi, cussa de sa lingua sarda chi intronat in totu su tretu. Est in sardu chi intendeus su rosariu in sa filera de Sant'Efisi, intra unu passu e s'atru, in mesu a sa fatiga e a sa devotzioni, in sa lìngua de domu, cun is fueddus imparaus de piciocus. Pregai in sardu 'olit nai a fueddai a su Santu cun sa matessi boxi chi imperànta is aiaius candu si contànta is istòrias ainnantis de su fogu. A costau de is rosàrius si pesant a su celu is gòcius, cantus antigus de devotzioni, litanias cantadas a boxi prea o bàscia, nàscias me i biddas e custodias de sa memòria de is cantadoris e de is cunfradis. Me i gòcius s'arregordant is miràculus de su santu, si pedit protetzioni, si intregat a su santu sa vida de dogna dì, is timorias e is isperas de unu pòpulu intreu. In custu annoditzu de rosàrius e gòcius, is grupus folk tenint una parti de importu mannu. Non funt sceti ispetàculu po chini tzacat is manus, funt sa parti bia de sa traditzioni, cun sa presèntzia insoru donant ritmu a sa processioni, prenint de sonus e de coloris su votu de sa tzitadi. Is boxis, is pregadorias, is cantus in sardu tenint bia sa memòria e is traditzionis de su pòpulu sardu. Cun sa filera de is grupus folk, sa festa de Sant'Efis est meda de prus de una celebratzioni religiosa, est un'atu mannu de apartenèntzia culturali, innui sa fidi benit espressada in sa lìngua de su pòpulu e sa lìngua agatat in sa fidi una manera foti de resistèntzia e de avaloramentu. Aici, in totu su tretu de su pellegrinàgiu, Sant'Efis no est mai a solu. A ddu sustenni nci funt is manus chi siddant su rosàriu, is passus de is fidelis, ma pruschetotu is fueddus e is cantus de is grupus folk. In d-unu viàgiu innui sa Sardigna si contat e torrat a sciolli su votu suu,

In antigu grecu custa custu nomini esisteus de su cincuantacuatru e deu seu ormai cincuantottu annus chi 'engu de sighiu a sa a sa festa de de Sant'Efis. Est unu pagu sacrificiu a pesai de chitzi de chitzi mannu po su preparai totu però seus acanta de cumenti a bidda seus acanta e nareus po nosu est pagu strapatzu, strapatzu mannu e po chini benit de is partis de Cabisusu e ca depint fai o benni de sa noti de sa noti prima opuru partiri candu scurigat in domu insoru. Deo puru gràtzias a Deus ca ancora un'annu dd'apu fata sa sfirada, considerendi ca sa prima 'orta chi apu bistidu tenemu dexi annus e imoi ndi tengu s'arribend'a otanta, ndi tengu setantotto setantanoi, fatzu propriu una parighedda 'e fai e quindi eccu unu ddu depit tenni in su sangoni custu, ddu depit, de chi nono no podit durai, infati meda giovunus a dì de oi e faint s'entusiasmu, cumentzant a andai a su grupu, poi candu tenint atras distratzionis per dire mollant e quindi anzichè sighiri sa traditzioni purtroppo no andat a innantis ecco, quindi quindi e custu si preoccupat meda poita essendi una cosa de s'identidadi nosta Quindi chi si perdat est una una unu problema ecco. Nosus eus a fai su Deus si salvit Maria chi est tipicu po sa po appuntu po is prucessionis in totu sa Sardegna e poi nci est in varias lin in variu varius ita potzu nai C'est su de si chi custumaus a fai de de Desina de de de de ghilarza, chi est unu pagu diversa de sa nosta, però in grosso modo narant is proprius cosas e cambiat sceti po su fatu de de su fueddai de de de is biddas, eccu, totu innoi. Su bistuari nostu est unu bistuari antigu chi eus torrau a a istudiai, nareus, de de de conca a peis, poita ca unu pagu fiat spadessendi E eus torrau a cumponni totu, teneus meda bistuaris antigus chi risalint adiritura a fini millisetixentus, de su milliotuxentus ddus eus torraus, ma cussus ddus imperaus prus che ateru in ocasionis totu particularis opuru po calincuna espositzioni de mostras e cosa de aici. Su de is ominis est abastanza semplici, est fatu de velludu, de butonis in argentu e butonis in oru po cantu riguardat sa camisa, s'ornamentu in sa camisa, una carrighera chi at essi su singeddu, s'andivia chi at essi su gonnellinu, is cratzas Camisa e mudandas abbastantza semplice poi nc'est sa berrita chi no poto in conca ancora ca no mi seu acabau de cuncordai e su serenicu. Po sa femina sa femina ci funt diversus tipus de bistuaris, nc'est su bistuari de donnì, cussu de dònnia dì e su bistuari de festa. Su bistuari de festa, su chi imperaus imoi, nareus prevalentementi, est fatu de rasu in seda sa sa gunnedda, bordau de brocau trapuntau in oru, su velu in tulle ricamau a manu e totu cosa chi faiant is piciocas giai de bagadias Candu preparànt sa biancheria po candu si depiant coiai intanti preparànt su bistuari po candu si coiànt puru chi poi fiat unu bistuari chi ddas acumpangiàt po totu sa vida no est chi nci fessint bistiris dònnia dònnia bessida e moda cumenti podit èssiri oi. Giai de una dexina 'e annus a custa parti s'est cumentzendi a portai giòvunus e cumentzendi·ddus a istradai E funt apassionendi·sì a cust'arti de su folklori, nareus, de is traditzionis nostras antigas.
Deu seu Franciscu Mura, seu gesturesu. S'assòtziu miu est stètiu fatu cuindixi annus ormai. E seus sa de ses bortas chi beneus a Sant'Efis e ocannu genti meda no est gesturesa in custu grupu però su prexu chi tenint de bessì cun nosu in cussa processioni est talmenti mannu ca ddus at fatu fai cussu sacrificiu de si esti de si ndi scidai chitzia de si provai bistiris po sa prima borta e seu cuntentu meda de custa cosa. Is giòvanus funt fillus de de sa genti manna chi nc'est giai in su grupu, seus trinta oi. Nc'est su prus pitiu est nebodi miu, su fillu 'e sorri mia, chi tenit ses mesis e oi at incingiau po sa primu 'orta is bistiris po Sant'Efisi.
Beneus de Cabuderra e rapresentaus sa citadina cun sa traca. de dexi annus a ocannu. Immus sa traca si fut firmada in bidda de de dda cuncordai candu fiat mortu s'ùrtimu carradori de bidda ca fuat tziu Màriu Farigu e poi dexi annus fait eus torrau a ripilliai nosu de cuncodrai sa traca cun ocannu funt dexi annus, unu pagheddu frimus ocannu invècias de essi cunigiosu però seus bennius a rendi onori a Sant'Efisi. Su traballu a coa de custa traca est de unu mesi, de unu mesi prima, dipendit de cussu chi depeus fai, poita nci est su traballu de sa spiga, nci est su traballu de is tapetus e poi s'ùrtima dis funt giustu su bidri e is froris. Intzandus nosu presentaus oi is costumus chi eus agatau, unu piticu studiu chi eus fatu de is costumus de Cabuderra. Agataus sa cunnedda de abordau e poi deventali de seda, mucadoris de seda, sciallius de seda, cussu chi eus agatau e de is nostrus bècius chi nci fuent de su milli e seticentus, milli e otucentus, nareus, fintzas is primus de su Noixentu.
Est sa prima 'olta chi l'apo fata e nulla, bella. fatu parte 'e su grupu pro sos amigos pro portare sa traditzione su sardo in futuro.
Mi chiamo Davide Latte, 'enzo dae Santu Larentu, una fratzione de Osile, e partecipo in su grupu A Manu Tenta de Osile e ne fatto parte dae Otto meses dai. 'Idia calchi video su youtube m'est piaghidu e mi so iscritu in su gruppu. Faghimus su cantu, ballos, aggesa, ballu tundu, sa dantza e custos sunt tres ballos fundamentales de su gruppu A Manu Tenta de Osile.

Su fai s'arrosàriu, su cantai e totu cantu est prus che àteru unu modu chi eus, est prus che àteru una cosa chi eus nau de illegus ca s'iat essi dèpia fai e dd'ant apretziau poita comunque est fintzas unu modu po s'acostai ancora de prus a sa traditzioni nosta e unu modu fintzas de ddi si fai connosci. Cussu chi est stètiu e chi nosu eus biu cun is ajajus de nosu e chi mancai issus ant biu de mancu poita in tempus drivessus sa genti at cumintzau sèmpiri de prus a no si 'esti a a ponni bestiris drivessus ddoi est immoi pagu genti chi si 'estit dogna dì in bidda po andai me in crèsia po fai is cumassionis e quindi est fintzas unu modu po sighì a tenni custa traditzioni fai bì ita fiat diaderus a si 'esti me in bidda in custu modu E a scii fintzas ita passau teneus, poita non si nci scontaus immoi. In totu e dus is bestiris, tra femia e mascu, sa camisa, teneus is butonis, poi issu tenit sa vesti chi est in custu casu semplici poita est bestiu de bestiu de dogna dì, infati est fintzas scrutzu po cussu motivu, poi ddu est sa berrita e tenit is cratzonis. Bastantza sèmplici, naraus cumenti de costùmini, apuntu poita est de dònnia dì e fiat cumenti is personas si estiant candu candu podiant essi pòburas, candu depiant fai triballu, chi quindi mancai iat a potzi arrovinai su istiri unu pagu prus cumplicau, naraus. E invecias su de mei est unu istiri anni de is annus cincuanta e tengiu una unnedda asuta, una cussa unnedda innoi Su pignananti, sa camisa, custa si tzerriat perra in tzrugu, asuta no si bit ma tengiu s'imbustu e custu est su giponi e poi su muncadori oviamenti chi quindi est una una costanti naraus tra pratigamenti totu is grupus fintzas chi est drivessu mancai e Naraus ca de nosu si tzerriànt palleris, narànt ca fiaus palleris poita teniaus meda caoris, meda meda bestiris driversus, inveci meda grupus tenint bestiris de su pròpriu tipu, inveci nosu teniaus una cosa po dogni ocasioni e infati deu po esempiu seu bestia beni, naraus, ma bestiu beni podit essi fintzas issa ca est bestia isposa chi tenit su sciallu e quindi tenit po esempiu sa unnedda 'e pannu chi fiat apuntu po is ocasionis bellas, ma podit essi fintzas immoi no ddu biu, ddu est calincunu po esempiu a muncadori tanau chi est u' atru muncadori chi si ponit asusu de custu e chi abarrat abetu naraus, no no serrat cun de una parti a s'atra e custu fiat ancora po essi prus palleris S'atra cosa chi chi est drivessa de is atru bestiris est ca nosu teneus sa diferentza tra candu ses bestiu de dogna dì ti bestis iscrutzu, candu inveci ses bestiu a festa teneus is crapittas.
Onestamente no mi dd'arregodu de candu eus inghitzau e su grupu est fondau su setantacuatru e su primu annu chi seus benius no mi dd'arregodu. S'arregodu est bellissimu poita ca seus benius tanti 'otas, imoi fustis set'annus chi no binistis poita dopu su covid u' pogheddu seus intraus in crisi ma seus torraus volentieri, antzis eus sperau veramenti de torrai poita ca si mancada. Su grupu est compostu partis de giovunus e partis de prus pagu giovunus, ballerinus siguramenti funt giovunus e is personas chi benint a isfilai funt prus prus matucu de edadi. e seus una trintina oi oi trinta e duus e no est facili de, is giòvanus oi chi currint totu aterus intereses, però in bidda su gruppu esistit de su setantacuatru e ddoi est una bella traditzioni e meda probabilmenti po no dda fai arrui, tenni presenti ca Tuili est piticheddedda puru e teneus noixentus abitantis, pipius no ndi nascit prus e quindi però s'arrabataus e andaus innantis. Ma po nosu no est u problema poita chi is piciocheddus chistionant gei totus in sardu. Su problema impudu poita ddus fait cantai s'arrosariu, depiu cantai s'arrosariu, però in bidda generalmenti no ddu cantant mai poita ddu cantant is personas adultas, is piciocheddus non non si ponint, però podit essi u bell'initziu custu Deu seu Luigi Manca, seu de Tuilli, beh seu intrau in su grupu folcloristicu de is pitius poita in bidda ddu at sempri stetiu dus grupus, unu de is mannus e unu de is pitius. Deu cumenti apu nau prima tenia undixi annus seus intraus e seu abarrau po u' dexaset'annus me in su grupu. Insaras me is biddas nci iat atera Atru divagus fant prus pagus, quindi un'atratzioni fut su, su grupu folcloristicu po is piciocheddus e fut una cosa meda intendia de totus. Poi po chistionis de traballu insoma no dd'apu potziu prus sighì, però onnia tanti mi praxit a torrai a bistiri ca ddui tengiu duas fillas chi più o meno nd'ant sighiu sa traditzioni de domu, poita in domu cosa mia fustis Cincu fradis, cuatru mascus e una femina e totus seus stetius in su grupu folcloristicu e nudda, si praxiat a sighi custa traditzioni chi tuttora immoi poderant fillas mias, ecus. Ma duncus su costumi est u' costumu de de poburu, nareus, chi assimbillat a medas atrus, s'unica u' pogheddu de differenzia podet essi custa stabeddi chi deu puru, deu tengiu sessant'annus immoi, A cancunu dd'apu cannotu, cancu una prassona bècia de idda dd'apu cannota chi dda portat ancora. In pràtica, su costumi de Tuilli, si funt torraus a fai a cancu fotografia chi iant fatu candu ddu fuant andaus a Roma, creu chi fessit po cancuna cosa de su rei negli anni trenta. Si funt agatadas custas fotografias e de innì me in su millinoixentusetantacuatru candu ant cumatzau a A cumponi su grupu folcloristicu ant pigau, nariu, is modellus de cussu costumi chi portant a Roma po sa rapresentanzia tuillesa. Su costumi nostu, cumenti bideis, est meda semplici, poita nosu benius de su Campidanu de sa Marmilla ed est una zona chi est sopratutu de s'economia est sopratutu brabeis, dd'arrichiscit su sciallu, su sciallu est ricamau Completamente a manu e rapresentat generalmenti cuatru stagionis. Un'atra cosa ti potzu nai ca portu sa unnedda in tibet marroni, su cropettu est in brocau viola e su grembiulu est su propriu, su fontagliu si narat in sardu e su fontagliu est in abanera ma est totu viola. Su costumi cumenti bideis est meda abbastanza seriu e meda tristu, generalmenti rispecchiat sempri sa Diciamus su su pobertadi nareus aici de sa zona poi meda poberus de gioiellus no si usant in bidda non e quindi potat feti custu butoi di argentu oraria in zona paghissima.
Seu de de Sicci e su su sa bidda moi si tzerriat Dolianova però prima festus du biddas e fiant Sicci e Patiolla. Custa est s'assotziatzioni Is Axrolas, sempri de Dolianova, e no nosu partecipaus de su duamilla e dixiannoi. a Sant'Efisi, po nosu est una ocasioni manna, manna meda, un'onori immensu po nosu onorai Sant'Efisi, ddu sigheus fintzas a Nora medas annus e po custa ocasioni si praxit a incingiai, a ponni s'arroba antiga, a cicai in is cadascius s'arroba prus bella po essi, cumenti si narat prima, allichidius a su mellus po Sant'Efisi. Po nosu est importanti meda potai a innantis is traditzionis poita custas funt su chi seus nosu diaderus e ci teneus meda a fai custu e circaus sempri de de coinvolgi is piciocheddus, is pipieddas, teneus una pipiedda chi tenit dus annus, chi est sa primu 'orta chi ndi calat a Sant'Efisi. Est importanti po nosu chi custas traditzionis andint a innantis e circheus de ddus coinvolgi in dogna modu de bistiri de piciocheddus diaici si apassionant e continuant fintzas nosu teneus tres generatzionis de genti chi bistit in costumu, seus netas mias, is sorris mias cun is fradis mius e a mama mia, tres generatzionis chi bistint. Est importantìssimu ca is piciocheddus imparint a chistionai in sardu, a imparai s'arriosàriu, s'arriosàriu de bidda est unu de is prus bellus chi nc'est in Campidanu, meda particolari, nosu seus connotus meda po s'arriosàriu poita est diaderus bellu. Is piciocheddus imparant a chistionai in sardu ascutendi sia, semplicementi, nosu fintzas chi podeus candu seus imparis, nosu etotu, candu magari si capitat de fai arrulleddu, de istai imparis, Chistionaus meda in sardu. Is nòminis de is bistiris in sardu totus is petzus e custu po issus est importanti poita a pagu a pagu ascutendi imparant sa lingua. Nosu potaus totus is is abitus chi teniant prima in bidda, de sa rica a sa pobora, de sa becia, de sa giovonedda, ddus teneus totus, una ricerca meda manna chi eus fatu in tantus annus e nosu po Sant'Efis calaus bistius beni, s'abitu prus bellu, e nosu mascus seus totus bistius de gala, de festivu, e teneus is camisas arricamadas, is butonis mannus a su tzugu, Su croppettu, su cratzoni de arroda, ddu tzerriant gonnellinu ma si tzerriat cratzoni de arroda, is ghetas o chini podit si ponnit sa giachetta o su serenicu. Invece is feminas funt unu pagheddu prus cumplicadeddas e si naru su bistiri de massima gala che est su chi est unu pagheddu prus identitariu de sa bidda. Est una gonna de pannu arrubiu e cun una bella baltza de seda gialla e in pitzus si ponint sa vellada cun sa camisa, anche sa camisa est totu arricamada, e poi su vellu, su sciallentullu ddu tzerriant prima, chi est unu mucadori de de tullu, apuntu, totu arricamau e poi totu is prendas, su ghetau.
Eo so vicepresidente de su grupo folk Monte Alma de Nuivi. Est un'assotziatzione nachida dae meda tempus, a su nessi trint'annos, E eo apo a esser sa vintighimbesima 'olta chi 'enzo pro Sant'Efisi, apo trintatres annos, quindi fui abastanza pitzinnu. Su grupu nostru est cumpostu de pitzinnos e mannos e nudda, como istasero ballamus in piatta de su Carminu. E nudda, amus batidu oe siat su cortume de s'iposa, de sa vedova e de s'omine. Guasi totu sos cortumene sun antigos, chi risalent a tzirca unu seculu faghet. E tzertu est difitzile meda in custu periodu a imparare a sos zovanos puru a sas traditziones nostras chi si sun unu pagu perdende, e però cun pascescia e faghet connochere realmente su valore de sa propria 'idda. e a l'insignire a daere valore e fama dae e valentzia de sa propria 'idda. Frade meu, ch'elt isse, dirigit su gruppu umpare a Cassandra, ch'elt un'attera pitzinna chi b'est innoghe, su gruppu 'e so pitzinneddos, e quindi narammos chi faghimus cun cuntinuidade dae sos mannos a sos pitzinnos e dae sos pitzinnos a sos mannos. Su coltumene de sa femina, risalit guasi a sa fine 'e s'Ottighentos.

e de seda cun franzas e poi b'est sa faldetta niedda chi sa versione de gala podet esser finnas de seda o de seda, niedda o seda bianca e subra sa sa faldetta indossant sa falditta chi siat de seda recamada o cun corallinos. Su costumene de s'omine est pius severu, nieddu e s'ispirat se s'ispirat comunque a sa divisa militare de sos primos de noi de su noighentu anziché sa maggior parte de sos costumenes chi tenent sas ragas a nois fit tenimos sos carzones amus sos carzones de furesi

Est fintzas unu modu po si cannosci tra is personas, tra is varius grupus, po bi ita traditzionis tenint is atrus. E speru chi tra bint'annus at essi comunque ancora aici. Su chi est in su coru miu est che Sant'Efis seus nous. Sant'Efis est sa Sardigna intera e segundu me est sa cosa prus bella chi nosu teneus.
Si torraus a biri a s'atobiu chi enit cun d'unu atobiu nou de Bogaboxi, chi in s'unteri si 'oleis sinnallai eventus, fatus, acuntèssius, dinnius de essi contaus, Ddu podeis fai scriendusia una lìtera a bogaboxi punto tv sitzigurru gmail punto com, poita seus innoi, prus che totu, po intendi sa boxi de bosatrus.